Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ekele m ụnụ anyị alọghachila n'izu ụka a ịkọrọ ụnụ akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo Ọlamma papa achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru
ọ dị mma papa ọtụtụ oge ndị gara aga n'oge gboo mgbe elu ka bụ ala ọsa ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị na-agba afụ ọnụ n'oge ndị ahụ n'otu obodo e nwere otu agadi nwaanyị aha ya bụ Ugodiya bi n'obodo ahụ Ugodiya wara anya nke ukwuu ma na-akpa agwa dị ka nwoke afụ ọnụ ya buru ibu ma tookwa ogologo o ruru otu ụbọchị dịka ndị obodo ahụ nọrọ na-eme mmemme nke ha na-enwe kwa afọ ọbụla onye eze obodo pụtara wee gbaa egwu mgbe ọ gbachara egwu ọ malitere ịchọ ọlaedo ọ na-agba n'aka achọ ọlaedo eze ahụ bụ nnọọ nke pụrụ iche n'ihi na ọ bụ ebe amamihe eze dị nke a pụtara na eze apụghị ịchịnwu ndị obodo maọbụ ikpe nke ọma ya bụrụ na ndị obodo ebute ikpe n'obi eze n'ihi na ọ gbaghị ọla aka ahụ ka nke a na-eme onye ọ bụla ma ewu ma ọkụkọ malitere ịchọ ọla aka eze ahụ n'ike n'ike eze n'onwe ya sokwa wee na-achọ ọlaedo ahụ mana ahụghị ya ruo oge abalị n'ihi nke a eze wee kwepụ nkwa na onye ọ bụla ga-achọta ọla ahụ na ya ga-enye ya ọkara alaeze ya nakwa ọtụtụ akụ ndị ọzọ otu ụbọchị nwa odibo Ugodiya nọ n'ụzọ na-aga ịchọta nkụ ọ tụtara otu ọlaedo nke ọ na-amaghị ihe ọ bụ wee wegara nne ya ukwu Ugodiya nne ya ukwu matara na ọ bụ ọla aka eze ahụ a na-achọ achọ o wee nara ya odibo ya ma zoo ya o gosighị ya di ya n'ihi na ebumnuche ya bụ idebe ya bụ ọla ruo oge nwa ya nwoke ga-etolite ma bụrụ eze oge a chọchara ọla ahụ ma ahụghị ya onye eze wee zọpụ ụkwụ gawa na nke dibịa afa dibịa afa wee gbaara ya afa na ọla ahụ nọ n'obodo ya n'ihi na mmadụ zoturu ya n'ihi nke a eze nyere ndị agha ya iwu ka ha gaa chọọ ọla ahụ n'ụlọ n'ụlọ mgbe ha chọchara ya ma ha ahụghị eze gaghachiri na nke onye dibịa afa Dibịa afa ahụ gwara ya ka o site n'ebe ụmụ nwaanyị nọ wee chọọ ọla aka ahụ. Ndị agha eze gara chọọ ya bụ ọla mana ha ahụghịkwa ya. Eze gaghachiri azụ na nke dibịa afa ahụ. Onye dibịa afa wee gbaara ya afa nke ugboro atọ ma gwa ya na o nwere n'ụlọ otu nwaanyị ndị agha ya na-achọbeghị ọlaedo ahụ. oge eze larutere ụlọ ọ kpọrọ ndị agha ya ma jụọ ha ma o nwere nwaanyị ha na-achọghị ọla ahụ n'ụlọ ya ndị agha ya gwara ya na ha achọghị ya na be Ugodiya n'ihi nsọpụrụ ha nwere n'ebe ọ nọ n'ihi na ọ bụ okenye nke ha na-echeghị pụrụ izu ohi eze nyere iwu na ha gaa n'ụlọ ya ozugbo gaa chọọ ọla aka ahụ mgbe ha ruru n'ụlọ ugo di ya ha kwagharịrị ebe niile abalị atọ ma ha ahụghị ọla eze ahụ ugo di ya bidoro ime ọnụ pụta na mbara ezi ya wee na-agba egwu ịkọcha ndị agha eze ma dịka ọ na-agba egwu ọlaedo ahụ sitere na nnukwu afụ ọnụ ya dapụ ndị nọ ebe ahụ gụnyere di ya wee tie bewu Eze jiri iwe wee nye iwu ka ndị agha ya kpụọ Ugodi afụ ọnụ ozugbo. Mgbe ha mechara nke ahụ, eze nyekwuru iwu ka a kpụọ ụmụ nwaanyị niile afụ ọnụ ha ma tee agba ha nsị mbe. Eze kwubikwara okwu na ụmụ nwaanyị agaghịkwa na-agbazi afụ ọnụ ọzọ. Ọ bụ nke a mere na ụmụ nwaanyị anaghị agba afụ ọnụ ruokwa taa. Ndị okenye na-ekwu sị, otu mkpịsị aka rụta mmanụ, ya emetụ ndị ọzọ. Nke ahụ bụ eziokwu papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ nke taa. Ọlamma, anyị ga-alawa. Imeela papa, imeela.
Onye ọma m, tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ. Ka emesịanụ. Ka emesịanụ. Ngwa kụba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị, ma nyere anyị aka kesaara ya ọha na eze. Daalụ sọ.